Maison des cinéastes du Mali n'o ye siniman dilannaw ka so ye ani muso TV ye ɲɔgɔndanba boloda min tɔgɔ muso ye cogo muso fɛ k'a sɛbɛn k'a kɛ ja ye n'i ye jateminɛ an ka eh, sinimaw kan minnu bɛ bɔ an ka jabaraniw na i bɛ taa sɔrɔ sinima in tila bɛɛ ye wali sinimaw de ye minnu bɛ bɔ jamana wɛrɛ kan u ka réalité ani an ta tɛ kelen donc pour que an ka mɔgɔw an ka se ka u hakilina falen ka to an ka hakilina cogo la an dun ka hakilina ɲuman de donc fo an ni sinima ka to ka baara kɛ Ani maison des cinéastes an y'o de programme boloda nin ye daminɛ dɔrɔn de ye an bɛ to ka baara kɛ musow kan yaasa an b'a kɛ musow kan an b'a kɛ denmisɛnninw kan an b'a kɛ bɛɛ ye an bɛ baara kɛ baara min bɛ faamuya an ka mɔgɔ bɛ faamuya sɔrɔ fɛn min na fɛn min t'an ka réalité ye je crois que hali n'an m'a dabila anw kɔni ka taabolo tɛna k'a ye a ye na an ka jɛ an ka fara ɲɔgɔn kan an ka hakili ɲuman sɔrɔ ka miiriya ɲuman sɔrɔ ka nɔbɔ a la k'an ka seko n'an ka dɔnkow waleya k'u kunkɔrɔta walasa maliba bɛ taa ɲɛ ne tɔgɔ ye jɛnɛba jara ye ne ka baara ye tiyatiri bɔ ne ye INA ekɔliden kɔrɔ ye ani ye conservatoire bala faseke kuyate n y'o kɛ n bɛ sɛbɛnni kɛ n bɛ pièce de théâtre sɛbɛn n bɛ films sɛbɛn ani n bɛ dɔnkiliw sɛbɛn o n'a ɲɔgɔnna caman. ɲɔgɔndan fɔlɔ min bɛ kɛ documentaire ye i bɛ a lakali muso jɔyɔrɔ ani a nafa mali ka yiriwa ani mali ka taaɲɛ la. muso jɔyɔrɔ ni muso nafa ye mun ye mali ka ɲɛtaga la a tɛ se ka fɔ ka ban sabula muso jɔyɔrɔ tɛ dɔrɔn ye i ka taa i janto i cɛ la ani ka den wolo n'i y'a jateminɛ hali politiki la bi musow caman politisiyɛn u bɛ ka u yɛrɛ di walasa jamana in bɛ se ka bɔ nɔgɔ la u bɛ ka hakilinaw falen falen u ni cɛw ni ɲɔgɔn cɛ walasa mali bɛ taa ɲɛ cogo min na sabula n'i ye mali politiki yɛrɛ ta bi n'a danna cɛw ma mali tɛ se ka taga ɲɛ paseke n'i y'a mɛn ko cɛba i b'a sɔrɔ musoba dɔ de bɛ a kɔfɛ o la muso jɔyɔrɔ a tɛ se ka fɔ ka ban ɲɔgɔndan filanan min bɛ kɛ fiction ye i bɛ a lakali mun na e ɲɛna muso man kan ka minɛ k'a juguya ni ka a nimatɔɔrɔ muso ni ɲankini man kan sabula mɔgɔ min yɛrɛ bɛ den di e, mɔgɔ min bɛ den wolo n'a fɔra ko ka to k'o tɔɔrɔ k'a gosi k'a kɛ fɛn sugu bɛɛ ye eh, muso n'a fɔra i bɛ taa ka sigi i cɛla la i bɛ den wolo i b'i janto i cɛ la i b'i janto i cɛ somɔgɔw la n'i y'a jateminɛ n'i bɔra i b'a sɔrɔ musow de bɛ fan bɛɛ feereni eh, eh, feerew la dɔw bɛ jardinw na u kelen ka association dayɛlɛ u bɛ ka baara sugu fɛn bɛɛ kɛ a caman bɛ kɛ mun kama a caman bɛ kɛ u denw de kama n'a fɔra ko ka tila ka musow tɔɔrɔ ka fara musow ka sɛgɛn jugu bɛɛ kan diɲɛ kɔnɔ vraiment a man ɲi a man ka kɛ muso ye cogo muso fɛ k'a sɛbɛn k'a kɛ ja ye eh, maison des cinéastes ani eh, muso tv u ka nin hakilina in k'a ta k'a ɲɛsin muso denmisɛnninw ma ne bolo nin hakilina ɲumanba de ye a bɛna to muso caman bɛna yira diɲɛ na hali minnu yɛrɛ fɛnɛ n'a kun b'olu kɔnɔ n'olu m'a daminɛ nin ye sira dayɛlɛlen olu fɛnɛ ani minnu fɛnɛ bɛ yen nɔ n'olu kun ma se ka nin concours in kɛ prochainement olu fɛnɛ bɛ na ka n'a kɛ aw t'a jira ko musoya ye fɛnba ye furujona kɔlɔlɔ a tɛ se ka fɔ ka ban sabula den musomannin a ma tila tulonkɛ la kosɛbɛ en même temps a ma prêt cɛso cɛbon kow kama a ma prêt den wolo kama ni a taara ka don furu la a bɛ se ka na ni problème caman i n'a fɔ eh, hakili wasi wasiw ani eh, sugunɛbɔnbanaw o ni a ɲɔgɔn caman a dɔw yɛrɛ bɛ to jiginniyɔrɔ la sabula u ma se denmansaw kan k'a faamuya ni denmusonin a ma se san tan ni seegin ni ka taa u kan'a ta ka don furu la sabula a bɛ kɔlɔlɔ caman de lase denmusoni ma musomanni ma ne yɛrɛ ye a caman ye. muso tv n'o ye musow ka télévision so ye ale de sigilen bɛ ko fɛn fɛn bɛ se ka muso lataa ɲɛfɛ fɛn fɛn bɛ se ka to denbaya bɛ se ka taa ɲɛfɛ muso bɛ se ka nafa sɔrɔ fɛn fɛn la muso bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ fɛn fɛn la muso tv de sigilen bɛ k'ale b'o kɛ. ale ka kɛlɛ de y'o ye du bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ cogo jumɛn muso bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ cogo den bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ cogo cɛ bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ cogo muso tv b'o de la maintenant o ni sinimabɔlaw ka so sinimabɔlaw ka so o ye jumɛn de ye sinimabɔlaw ka so sinimabɔla bɛɛ de y'i yɛrɛ fara ɲɔgɔn kan technicien b'o la eh, comédien b'o la journaliste b'o la fɛn b'o la ko ka eh, mali bɛ se ka taa ɲɛfɛ sinima na cogo jumɛn mali bɛ se ka yiriwa cogo jumɛn olu de ye ɲɔgɔn ta ka ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan k'u b'u bolo di ɲɔgɔn ma u ni muso tv ko k'o kɛ ko parce que n'i ye mɔgɔninfin dilan n'i ma a hakili dilan ko fɛn dɔ b'a jɛ donc k'u b'u bolo di ɲɔgɔn ma ko ka musow lanati sinima hukumu kɔnɔ ko jamana bɛ se ka taa ɲɔgɔn fɛ musow bɛ se ka taa ɲɔgɔn fɛ cogo min muso ye cogo muso fɛ k'a sɛbɛn k'a kɛ ja ye ayiwa muso aw t'a jira ko musoya ye fɛnba ye